Dia dhaoibh a chairde, Brian anseo ag léamh roinnt scéalta nuaíochta ón Aoine an cúigiú lá fichead mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a fiche agus baineann príomhphictiúr an lae inniu, le Breonna Taylor. Anois, is minic le déanaí a chonacthas a hainm i mbéal na ndaoine, chualathas, is dócha, a hainm i mbéal na ndaoine agus séard An fáth go bhfuil a hainm ar eolas againn ná gur maraíodh í ina hárasán féin nuair a chiceáil na póilíní a doras isteach agus gur spraeáil siad an áit le piléir. Sa deireadh, an choir ba mheasa. a rinne sí ná a bheith gorm, agus tá an domhan mór sách cinnte go mbeadh sí beo go fóill ach go raibh craiceann dubh aici. Cibé, tharla seo mí Mhárta ach níor tháinig an, níor tharla an racht feirge fúithi go dtí le déanaí. Tá Louisville, Kentucky ar buile agus tá an baile spréachta, fraochta ar mire mar gheall ar an gcaoi ar dhéileáil póilíní Louisville, Kentucky leis an eachtra seo. Céard a. Ó, is ea. Hm. Tá cuireadh an cheist le Ard-Ghiúiré agus, mar is eol do chách, má tá tú ag iarraidh nach dtarlódh tada, Fág an cinneadh i lámha Ard-Ghiúiré agus sin díreach a rinne údaráis Louisville, Kentucky. Ach ní réitíonn sé seo an deacracht seasta atá ag Meiriceánaigh leis na póilíní atá éirithe róchumhachtach agus rófhoréigneach agus róthapaidh le daoine a mharú gan chúis. Sea, bhuel. Is éard a bhí sa phictiúr, munar léir é, ná leac cuimhneacháin do Breonna Taylor. Bhí lucht na háite ag atógáil. Anois, níl 's agam cén fáth gurbh éigean dóibh é a athchruthú. B'fhéidir gur tóigeadh é gur thit sé, gur thit sé as úsáid agus ansin i ndiaidh an chinnidh, i ndiaidh chinneadh an Ardghiúiré cuireadh suas arís é. B'in é mo thuairim, is dócha. OK. Tá geilleagar na Stát Aontaithe faoi bhrú uafásach, go háirithe agus cabhair airgid ag dul i ndísc, agus níl aon níl mórán dóchais ann i leith feabhas. Níl tada eile le rá agam faoi sin, leanfaidh mé ar aghaidh. An tUachtarán, Hm. Cuireadh roimhe le déanaí gur cheart dó glacadh le cibé cinneadh a dhéanfas in san toghchán atá le teacht. Ach dhiúltaigh sé arís seasamh leis an vóta, ag Tá sé mórán ag rá má tharlaíonn vóta dearfach dósan, glacfaidh sé leis, ach má tharlaíonn vóta ina aghaidh, Tosóidh sé cogadh cathrach. Slán beo le daonlathas, a deirimse. Idir an dá linn tá ag tá imní ag fás go forleathan sa tír mar gheall ar rialachaí vótála doiléire. Tá an vóta, staid na vótála ag síor-athrú go fóill agus ní fios i ndáiríre céard a tharlós idir seo agus tús mhí na Samhna. Idir an dá linn, deir an páirtí. Poblachtánach go n-aithneoidh siadsan torthaí, an toghcháin. Fiú agus an tUachtarán é féin ag cur athdhlús le ráitis gan bhunús nach mbeadh sa vótáil ach camscéim. OK. Right. Bhuel, maidir le vótáil, tá. Sé atá sa toghchán seo i ndáiríre ná sórt daonbhreithimh, cad é an téarma, daonáireamh? reifreann ar bheirt seanfhear, bhuel, ní reifreann é is dócha, ach fiú i measc poblachtánach féin Is cosúil go bhfuil deacrachtaí leanúnacha ag Trump na mná a choinneáil ina champa. Tá sé á chosaint i dtrí stát dearg ar bhuaigh sé iontu, 2016, Iowa, Georgia agus Texas. Is deacair a thuiscint anois go gcaillfeadh sé Texas ach sa tír seo agus le Donald Trump cá bhfios céard a tharlós. Georgia anois? Seo. Rud iontach amach is amach. Is cosúil go bhfuil Trump agus Biden ceangailte, ceathracha a cúig, ceathracha a cúig, rud a fhágann go bhfuil deich fán gcéad den vóta fós gan cinneadh. Anois, sé mo thuairim go mbuafaidh sé Georgia. An deich fán gcéad sin, sílim go bhfuil siad ag cur i gcéill, nach bhfuil siad ag iarraidh a rá. mar tá náire orthu, ach vótálfaidh siad ar son Trump, ach cá bhfios, cá bhfios. Ach maidir le Iowa, tá, bhuaigh Trump Iowa le naoi fán gcéad i 2016. I mbliana tá Joe Biden trí phointe chun cinn air, ceathracha a cúig in aghaidh ceathracha a dó, ach déan an mata, fágann sin trí déag fán gcéad in Iowa nach bhfuil a gcinneadh déanta, nach bhfuil a n-intinní déanta suas acu go fóill. Arís, is iad an. Is iad na vótóirí neamhchinnte sin is tábhachtaí ar fad agus i measc vótóirí atá ag ceilt a dtuairimí, déarfainn gur mó iad ar Poblachtánaigh, gur mó díobh ar Poblachtánaigh iad agus má sea, bhuel, rachaidh na stáit sin i dtreo

Mór-rón. Humph. Nach aisteach sin, mór-rón. Nach beadh an mór-rón bídeach, coileán atá ann anonn agus táthar ag rith scéal anseo faoin chaoi ina bhfuil an téamh domhanda ag cur na rónta i mbaol. agus sin rón na California atá, is cosúil, tinn. An Eoraip agus an phaindéim, is cosúil go bhfuil an Eoraip, caithfidh mé téarma eile a lorg anseo,

agus an ráig agus an ráig athbheo san Eoraip, rud a chuirfidh strus uafásach ar na hospidéil san Eoraip, is cosúil. Fágann sin an Eoraip idir dhá thine Bhealtaine ar cheart dóibh dúnadh síos, nó leanacht ar aghaidh sa treocht ina bhfuil siad, níl a fhios againn. Muise, siad na mná atá i dtús cadhnaíochta sa Téalainn faoi láthair agus an pobal ag agóidíocht in aghaidh an rí agus forais an na tíre go léir. Om Bhuel, tá muid ag fáil léargas ar an víreas sna scoileannaí agus cuid mhaith cásanna ceangailte leo, ach is deacair tuairisceoireacht neamhchlaonta a dhéanamh ar an scéal. Bhuel. Tá Phil Murphy New Jersey ag fáil 4.5 billiún, billiún! dollar ar iasacht chun costaisí oibriúcháin an stáit a chlúdú. Ach fágfaidh sé sin an stát go mór i bhfiacha. rud nach gcuirfeadh iontas, áthas ar éinne. Sea, céard a dhéanfas gnóithe beaga? Tá cuid mhaith gnóithe beaga dúnta mar gheall ar an gcoróinvíreas agus an chuid is mó acu siúd,

Is in áitreabh ar cíos atá siad agus fágann sin na tiarnaí talún, ar ndóigh, airgead uathu, seans maith go bhfuil siadsan ag íoc morgáiste, ach na gnónna beaga neamhacmhainn, neamhacmhainneach an cíos a íoc, céard a tharlós. Bhuel, Harold Evans, bhí gnáthshaol sa Bhreatain aige sular, sular rinneadh réalta litríochta de sna Stáit Aontaithe. Tá sé básaithe in aois a 92. Á, creid nó ná creid, tá roinnt de na musaeim agus dánlanna ar oscailt go fóill, ina measc MoMA, agus baineann ceann de na taispeántais atá ar siúl ann le príosún agus an chaoi nár féidir le príosún an taghd ealaíonta, an spor ealaíonta, a chloí. Ach creidim gur féidir. Jamain Stephens marbh le coróinvíreas, cén fáth gur cuma linn? Cén fáth nár chuma linn? Gabh mo leithscéal. Mar bhí sé óg, ba mhac léinn ollscoile é agus is annamh a fhaigheann daoine bás chomh hóg sin le coróinvíreas. OK. Cúpla focal a rith liom atá mé ag iarraidh coinneáil ar intinn. ar forbhás, má tá, má fhágann tú rud a d'fhéadfadh titim an treo sin nó an treo sin agus níl sé go hiomlán suite go cinnte, tá sé ar forbhás, d'fhéadfadh sé titim. scoiteacht, má tá tú. brúite amach ón ngnáth rud atá scoite agus déantar caint faoi scoiteacht agus is ionann sin is dócha agus leithlisiú sórt ach an focal sin, tá deacrachtaí leis an bhfocal sin leithlisigh agus leithlis agus a leithéid. Clabhcaí, duine a bhfuil deacracht aige ina shiúl. A bom bom Spawnsúil! Aha! Caithfidh mé seo a athscríobh. Tá an. Is féidir é a úsáid go meafarach, mar a chloistear de ghnáth é, nó is féidir é a úsáid. Muise, níl a fhios agam. Caithfidh mé smaoineamh ar an bhfocal as Gaeilge agus as Béarla agus an chaoi a úsáidtear é. Tromán. Rud trom a ardaíonn tú, b'fhéidir má tá tú ag iarraidh aclaíochta. Uirísle. Is ionann, bhuel, sórt ionann uirísle agus umhlaíocht. Agus sin iad na focail go léir a raibh mé ag iarraidh plé leo, agus fágfaidh mé sin, agus fágfaidh mé sibhse, tá súil agam gur bhain sibh úsáid, nó spraoi, as an taifead seo agus go mbeidh muid ag caint arís le chéile sar i bhfad. Go raibh rath Dé oraibh go léir. Slán.